alhamdulillah o la don an balimaw an ka bonda tan ani filanan ala subhanahu wa taala ko aw y'i jija aw ka tilen ale ala ye aw ka tilen ale ka danfɛnw ye aw ka tilen aw yɛrɛ ye mɔgɔ bɛ tilen ala ye cogo di ala k'i ka mun kɛ i k'o kɛ ala k'i ka min to i ka o to ala ye min kanu i k'o kanu ala ma min kanu e fana kana o kanu o ye e tilenna ala ye e bɛ tilen ala ka danfɛnw ye cogo di ala subhanahu wa taala a ye danfɛnw dan ka dɔw ka lahalaya falen ka mɔgɔ limaniyalenw ka limaniya dɔn n'a ye misaliya la a ye adamaden dɔ kɛ fatɔ ye walisa mɔgɔ limaniyalenw ka se ka dɔn jama na naam o la aw wurudikɛlaw naam aw ka bonda ye alaɲasiranya bonda ye aw ka bonda ye limaniya bonda ye aw ka bonda ye walijuya bonda ye aw ka bonda ye kisini bonda ye aw ka bonda ye bonda kɔrɔtalen ye naam ahan aw de ka kan ka nin baara kɛ naam n'aw ye fatɔ ye naam aw bɛ teliya n'a ye ji ko ɲinink'aw fɛ a bɛ teliya k'a d'a ma n'a ye dumuni ko ɲinink'aw fɛ a bɛ teliya k'a d'a ma safɛ a dancogo ni aw bɛɛ kelen an fa adama ka den dɔ lo e bɔra an fa adama min na o den dɔ lo a bɛ se aw tɛ kan kelen fɔ aw tɛ siya kelen aw farisogo kulɛri tɛ kelen a bɛ se ka kɛ a bɛ fin i bɛ gɛ a bɛ se ka kɛ a bɛ gɛ i bɛ fin mɛ an fa adama den dɔ lo an ba awa o den dɔ lo a k'i ka hinɛ minɛ n'a ko dumuni i ka teliya ka dumuni d'a ma n'a ko ji i ka teliya k'a d'a ma n'a ye fɛn ɲin'i fɛ ni fɛn t'a fɛ a k'i ka duwawu k'a ye kan'a kɛlɛ kan'a dɔgɔya kan'a ɲugu a la a ko safɛ i fa an fa adama den dɔ don n'a tagara a k'i ka hinɛ minɛ i bɛ nafila seli k'a ɲini ala fɛ ni ala tun bɛ se k'a n'a hakili segin ɲɔgɔn ma a ka kɛnɛya a ka fini ta a ka kulusi ta a fana ka se ka ɲuman kɛ komi e b'a kɛ cogo min a ka se ka ala dɔn komi e b'a dɔn cogo min a ka se ka ala bato komi e b'a bato cogo min e ka kan k'o de kɛ ni e y'o nafila seli k'a ɲini ala fɛ ni a ma se k'a ka kɛnɛya sɔrɔ ala b'a fɔ ko e siranna fatɔ ɲɛ cogo min n ti fatɔ bɔ i bɔnna na fewu n t'i yɛrɛ kɛ fatɔ ye n t'a bɔ i bɔnna na fewu n t'i muso k'a ye mɛ nka n'i ye fatɔ ye k'a dɔgɔya ko ninnu ye maa lankolow ye ko somu de b'u yɛrɛ kɛ ten ko baarakɛbaliw don ala ko n'i y'a dɔgɔya a ko yanni i laban cɛ aa n'a ma i yɛrɛ kɛ fatɔ ye e muso min ko ka di a m'o k'a ye i den min ko ka gɛlɛn i ma a b'o kɛ fatɔ ye a b'o k'a ye k'i lajɛ a ko yala i bɛna gɛn k'a bila min sisan naam i bɛna o den i bɛna gɛn ka taa bila min naam i bɛna gɛn k'a di jɔn ma naam o de kosɔn naam ala ko an ka hinɛ anw yɛrɛ la n'a ye mɔgɔ minnu lajarabi ni bana ye n'aw ye banabatɔ ye aw kana dusu diya aw ka nimisa aw ɲɔgɔn adamaden de filɛ fanga bɛɛ banna se t'a ye aw ka eseye ka banabatɔ dɛmɛ ni filakɛli ye ni se b'aw ye aw y'o dɛmɛ ni dumuni ye aw ye eseye ka banabatɔw dɛmɛ lahaliya bɛɛ la ko ala ka danfɛn don komi e bɛ cogo min aw ye jija n'a ye banabatɔ ye a ka nafila seli ka duba kɛ o ye n'aw y'i jija ka to ka taa bɔ kasobon na aw balima minnu minɛna wale juguw nɔfɛ ka datugu kaso la a ye taa b'o ye k'u ka lahaliya ye o la aw bɛ siran o kojugu ɲɔgɔn kɛli ɲɛ ka taa kaso la fana a ye taa bɔ u ye k'u tun b'u ka duw kɔnɔ bonya min na n'u bɛ kaso kɔnɔ dɔgɔya min na a ye taa bɔ u ye k'a lajɛ aw ka siran kojugu kɛli ɲɛ walisa aw yɛrɛ kana taga yen fana n'aw bɔra a ye dugawu kɛ u ye ko n'u bilala ala k'u dusukun kanda ka taa baara ɲuman kɛli ma ani kisi sira ma a ye tagama ka taa bɔ banabatɔw ye a ye tagama ka bɔ banabatɔw ye ka dugawu kɛ ko ala k'u ka kɛnɛya segin u ma u ka wuli ka ala bato komi aw b'a bato cogo min u ka fɛn ɲini ka jigintanw dɛmɛ komi aw bɛ jigintanw dɛmɛ cogo min wurudikɛlaw nin de ɲininen don anw fɛ o la aw ye o la aw sera ka tilen ala ka danfɛnw ye aw ka tilen aw yɛrɛ ye y'a lɔn dɔw tilennen don ala ye o tilennen don ala ka danfɛn o tilennen t'o yɛrɛ ye o ye jɔnw ye i ka tilen i yɛrɛ ye ala ye denbaya min d'i ma i ka tilen ka ɲɛ o tɛmɛlen kɔ i ka tilen ka ala bato i ka tilen ala ka danfɛnw ye i ka kɛ ladiri ye i ɲɔgɔn adamadenw cɛ ma i ka kɛ hɔrɔn ye i ɲɔgɔn adamadenw cɛ ma i ka kɛ kantigi ye i ɲɔgɔn adamadenw cɛ ma i k'a to i ka waso n'i jogo ye i k'a to i ka muso ka waso n'i jogo ye i balimaw ka waso n'i jogo ye i jɛɲɔgɔnw ka waso n'i jogo ye i denw ka waso n'i jogo ye i k'a to lahara jɔ don na kira ka waso ni i jogo ye i kira ka waso ni i ye ko i kɛra ale ka manton ɲuman ye ahan wurudikɛlaw nin de ɲininen b'aw fɛ ne m'a fɔ aw ka waso ni aw ka muso furuw ye n m'a fɔ a ka waso n'a ka moto n'a ka mɔbiliw ye n m'a fɔ a ka waso n'a ka avion n'a ka wariw ye n m'a fɔ a ka waso n'a ka bon ɲumanw ye n m'a fɔ a ka waso n'a ka sankasow ye n ko a ka waso n'a ka ala dɔn ni ala bato ni ala ɲasiran ni ala dannaya ye a ka waso n'a ka cira kanu ani kuranɛ kalan ye aw ka waso ni balimaya ɲuman kɛli ye aw ka waso ni silamɛya kɛko ɲuman ye Wurudikɛlaw nin de ɲinina aw fɛ pour an ka taa na tan ani sabanan ye se nourrir avec ce qui t'appartient et laisser ce qui t'appartient pas o la sa wurudi cɛbaw aw ye jija aw k'aw yɛrɛ balo n'aw halala ye aw ye fɛn min sɔrɔ n'a ma kɛ janfan kɔnɔna ye o de y'aw halala ye a ye fɛn min sɔrɔ sɔrɔ n'a ma kɛ kumakan yɛlɛmali ka sɔrɔ ye o de ye halala ye a ye fɛn min sɔrɔ ka sɔrɔ n'aw ma adamaden wɛrɛ nɛgɛ o de ye halala ye halala bɛ taa cogo di n'i ye nin fɔ ten wurudikɛla minnu kɛra commerçant ye olu jigi bɛ tigɛ u b'a fɔ an bɛ kɛ cogo di an laban tɛ cɛ nin ka fɛn nin bila ka duɲɛ ɲini fɔlɔ Naam. n'an ye wari sɔrɔ an ka sɔrɔ ka na fɛn nin na Naam. ayi o tɛ o nin t'i ka wari ɲini bali Naam. nin t'i ka bagan balo bali Naam. nin t'i ka sɛnɛ bali Naam. a t'i ka moriya bali Naam. a t'i ka kalan bali Naam. a t'i ka fonctionnaire-ya bali Naam. kɛko ɲuman kelen Naam. ahan Naam. fɛntigi diɲɛna fɛn min ma o de ye halala ye fɛntigi ma diɲɛ fɛn min ma o de ye haramu ye Naam. cogo di la Naam. feerekɛlaw n'i b'i ka fɛn feere prix min na i b'o sɛbɛn a kan ni mɔgɔ nana n ka fɛn prix filɛ a banna n'a k'i ka dɔ b'a la n'i bɛ se ka dɔ b'a la i b'a d'a ma n'i tɛ se ka dɔ b'a la i b'a ta kana fɛn kana mɔgɔ nɛgɛ nɛgɛ n'i da baara ye ka fɛn feere a ma o de bɛna kɛ eh, haramu ye ahan hali i ye fɛn san dɔrɔmɛ kelen n'i b'a feere waa kelen a sɛbɛn a kan waa kelen ni mɔgɔ y'a san e, kɛmɛ n'i y'a d'a ma i halala don n'a y'a san kɛmɛ kɔnɔntɔn ni bi kɔnɔntɔn n'i y'a d'a ma i halala don mais n'i ko e ye fɛn nin san dɔrɔmɛ kelen e bɛ dɔrɔmɛ tan tɔnɔ de ɲini n'a la i y'a feere dɔ ma waa kelen k'i bɛ dɔrɔmɛ tan tɔnɔ ɲini n'i ye naloman sɔrɔ k'a feere a ma ala bɛ kunko karabali dɔ wuli i fɛ n'i ye waa kelen fɛn feere mɔgɔ ma waa tan ala bɛ tila ka waa kɛmɛ kunko wuli i fɛ i bɛ waa bi kɔnɔntɔn juru ta k'a fara waa tan ni haramu nin kan ka taa i kunko kɛ n'a ye o de kosɔn ala k'aw ka feere kɛ ni tiɲɛ ni hɔrɔnya ye min ka fɛn feere nin da la n'i ko barika n'a b'a di a banna n'a t'a di a banna feereli kɛcogo filɛ n'aw bɛ muso ɲini ni den fa n'a ba ko an y'a d'i ma a kɛra i halala ye n'u ko an t'a d'i ma n'i y'a ta a kɛra haramu ye o lo ni fɛntigi diɲɛna fɛn min ma o kɛra halala ye ni fɛntigi ma diɲɛ fɛn min ma o kɛra haramu ye a ye halala faamu sisan a t'aw bali a ka feere ma a t'a bali a ka baara ma ahan parce que dunya kɔnɔ bɛɛ bɛ balo i ka baara yɛrɛ la anw ka kira kɛra jagokɛla ye n'a ye fɛn san da min na a bɛ taa feere ka tɔnɔ ɲini k'a yɛrɛ balo ka silamɛya ka baara fɛɛrɛ baara kɛli fɛɛrɛ musaka bɔ a la ahan a t'a san nin da nin na ka taa feere o da la dɛ a fana b'a ta k'a yɛrɛ balo bɔ a la a ka ɲi ka ɲuman kɛ ni fɛn min ye a b'o bɔ a la a ka ɲi ka jaga bɔ fɛn min na a b'o bɔ a la Naam. a tun bɛ feere kɛ ni tiɲɛ ye Naam. commerçant aw y'a mɛn a y'a mɛn a ye feere kɛ tiɲɛ kan naam a b'a ka tɔnɔw ɲini naam aha halala cogo de filɛ nin ye naam a y'a yɛrɛ balo halala la cogo de filɛ naam n ko ala ko cogo di naam a ko haramu bɛ mɔgɔ nugu a b'i bonya i bɛ manamana a ko nka ni haramu dumula sara a ko tile bi naani a ka taa fari filɛ bɔgɔ kɔrɔ a ka waasi k'a lajɛ haramu fari a k'o tiɲɛna tumuw fɛ haramu kɔnɔbara a k'o ye tumu ta o jigira dugu ma haramu ye farikolo min mɛnɛmɛnɛ a k'o farikolo tiɲɛna a ko bi a ko farikolo tiɲɛna a ko kolow de dalen don dugukolo jukɔrɔ haramu ka tɔɔrɔ filɛ ka ni tɔɔrɔ barzak sisan a ko halala a ko ale bɛ ni nafa yɔrɔ fila a bɛ ni nafa dunyana n'i bɔra dunyana i bɛ halala nafa sɔrɔ barzak n'i bɔra barzak ko halala bɛ kɛ ciya eh, sumaba ye ciyama ka don i ni tile cɛ a ko halala bɛ arijinɛ ka hina banbali se i ma aa o la halala dumu a- ala k'an kɛ halala sɔrɔbaaw ye ala k'an k'a dumubaw ye Amin. ala ma ɲɛ ko a bɛ nafolo minnu d'an ma Naam. ala k'a kɛ maa minnu ka nafolo ye halalaw ye ala k'olu ci anw kan Amin. an bɛ fɛn minnu sɔrɔ a ka kɛ halala ye n'an y'a di mɔgɔ ma a ka kɛ halala sɔnni ye ala k'o di an ma hali ala ka halalatigi nafolotigi halalatigi ye mɔgɔ kelen ala ka an n'o bɛn k'a ka nafolo jiidi an yɛrɛ ta jiidi an ka halala kɛ ka dunya minɛ n'a ye ka dunya balo n'a ye ala k'o k'an garisigɛ innaka ala kulli shay'in kadir ala min tɛ dɛsɛ kow la ala min bɛ nafolo poyi ka bɔ dugu ma k'a di jigitan ma ala min bɛ nafolo nati fiɲɛ na k'a di jigitan ma ala min bɛ nafolo nati ji la k'a di jigitan ma ala min bɛ nafolo nati tasuma na k'a di jigitan ma ala min bɛ nafolo nati sababu ɲuman na k'a di jigitan ma ala ka nafolo sababu d'an ma n'i y'a ye an bɛ nafolo ko fɔ bi ko foyi de ti ɲɛ bi ni nafolo tɛ dunya sirilen don nafolo ma an k'an jija an ka jaga bɔ nafolo ko don i t'i denw minɛ k'u kɛ jaka ye o an ka taa heji la nafolo ko don i tɛ taama sen na bi ka makan sɔrɔ o adamadenya fɛbilila bi kojugu a y'a jija an ka sun don n ko nafolo ko don sun tigɛ n ko i bɛ taa fɛn dɔ de san ka na sun tigɛ n'a ye i tɛ sun tigɛ ni bu- duguma bɔgɔjalan nin ye o an ka jaga bɔ n ko nafolo ko don limaniya yɛrɛ ka don silamɛ la i ka bato kɛ hakili sigilen n ko hakili sigifɛn de b'i bolo so kɔnɔ a ye nafolo ɲini n ko cira ko cogo di a ko duɲa jigiya nana siri commerçant ani nafolo ɲinibaaw de ma ani faama ɲumanw ani fonctionnaire ɲumanw commerçant an ka foli b'aw ye an b'aw barikada kɛrɛnkɛrɛnyara ne adama ne bɛ mali fo ka mali barikada maliyew de ye ne dɔn ala ka bonya nin don ne la ka ne ta ka n kɛ maaba ye ala ka sugandili kɔfɛ maliyew de nana ne kɔrɔta ka dɔgɔya kɔnɔ ka n to burukinabew ka dɔgɔya la maliyew de ye ne jigi tugu ka n to jigitigɛ la burukinabew bolo maliyew de ye ne kanu ka n to kɛlɛ la burukinabew bolo duɲa kɔnɔ bi n'o ko duguba ne b'a fɔ n ko mali don mɔgɔw b'a fɔ a b'a la n b'a la n tɛ kɛ fitirima wale ye o ayi fitirima wale sara ye lebu ni labanko juguya ye mali y'a kɛ n ye ala k'a kɛ mali ye n ye heji kɛ o fɛ a san tan ne ka heji tan ani naani filɛ ɲinan ala ye wurudi sariya tan naani di n ma n tilara ka heji kɛ sɛkɔ tan ani naani fo n yɛrɛ y'a ɲini ala fɛ ɲinan ko n bɛna to so san wɛrɛ ka lafiya n'a ye ala diya a bɛ sɔn n bɛ to san wɛrɛ n'a y'a diya tugun a b'a fɔ n ka jɔncɛ taa dugawu kɛ danfɛnw ye ne ka heji kelen kelen bɛɛ ala b'a fɔ n ka jɔncɛ taa ni n wele ten maka n wele ten medine n wele ten mina n wele ten arafa n wele ten muzalifa n'a waati sera n seko tɛ ni ala ko taa n ka jɔncɛ n bɛ wajibiya ka taa hal'a y'a sɔrɔ a farikumu bɛ n na hal'a y'a sɔrɔ a degun bɛ n kan n bɛ taa a ye wurudi sariya tan ni naani di n ma ka tila ka heji tan ani naani kɛ mali sababu ɲuman na hali bana ma don a la hali degun dɔɔni ma sɔrɔ hiji tan ni naani na ka tila k'a kɛ tuguni a ka jɔn ɲumanw fana n ka taa n'o ye ka farida bɔ o kan na ka tila k'a yira ko ne min filɛ nin ye ne y'ale ala ka fɛn dilanni ye wurudikɛlaw a ye ne ladege n'aw ye nafolo sɔrɔ a ye taa ni mɔgɔw ye k'u ka farida b'o la n'a ye nafolo sɔrɔ a ye hinɛ jigintanw la n'a ye nafolo sɔrɔ a ye banabatɔw dɛmɛ a ye nafolo sɔrɔ a ye kɔngɔtɔw dɛmɛ k'o ladumuni n bɛ mawuludu kɛ o kɔrɔ ko aw wurudikɛla a ye ne lajɛ kanu fɛn fila tɛ aw la fo n'a kɛra cira ye sabi ala ko cogo di a ko ni min bɔra ka cira kanu to a la a ko o ni haramuyara jahanama tasuma donli ma a ko ni bɔra farisogo min na ka cira kanu to a la a ko o farisogo haramuyara ka bɔ dugukolo jukɔrɔla tɔɔrɔ ma a ko mamadu ka manton a ko kisi bonda t'aw ye fo minnu ye cira kanu a ko cira bɛna soronali kɛ lahara jɔ don cira kelen pe de bɛ se ka ale ala soronali don kɛ lahara jɔ don ale ala deli ko a ka yafa niw ma cira kelen pe don ale ala bɛna sɔn a ye lahara jɔ don na kira kanu bɛ ala yɔrɔ cogo min ni aw fana ye kira kanu tɛ ala yɛrɛ de b'a kira t'a fɔ dɛ ala b'a fɔ ko ya kira kanubaw ko aw ka wuli fɔlɔ n'olu wulila ka jɔ a b'a fɔ ko kira i ka baara daminɛ kira b'a fɔ ko ala hinɛ ne ka manto ɲumanw la ala b'a fɔ n fɔlɔ hinɛna i kanubaw de la n bɛ yafa i kanubaw ma sabu ne y'e kanu minnu ye e kanu o ye ne ala kanu n yafara kira kanubaw ma n y'u ka jurumubaw bin ka b'u kan na a ye fara kira ka sabaw kan a bɛ sɔrɔ ka na ala yafa deli kɛ kira tɔw ka mantow fana ye minnu sɔnna ka kira nin ka kumakan labato a ɲuman na o la n'a y'o mawuludu fana kɛ aw k'a ka bolola wari fara a kan k'a ta k'a di o ka taa di banabatɔ furakɛyɔrɔ la ka banabatɔw furakɛ a y'a bolola wari fara kan k'a ta k'a di yatimɛdenw balo yɔrɔ la u ka yatimɛw dɛmɛ k'u balo a y'a bolola wari fara kan k'a ta k'a di filiyatɔmusow jigitugu yɔrɔ la u k'a kɛ ka filiyatɔmusow jigi tugu a y'a bolola wari ta ka fara kan k'a di dɛsɛbatɔw dɛmɛ yɔrɔ la u ka dɛsɛbatɔw dɛmɛ k'u jigi tugu a y'a bolola wari fara kan k'a di alabatu Eh, k'a di misiri jɔlaw ma u ka alabatu yɔrɔ ɲuman jɔ silamɛw ka ala batu a kɔnɔ a y'a bolola wari fara a kan k'a ta ka kɛ selidagaw ye k'a san k'a di misiriw la u ka se ka selijiw ta n'a ye a y'a bolola wari fara a kan ka se k'a di aw ka alimami ni misiranbaw ma n'a ye mawuludu kɛ aw ka jija k'aw yɛrɛ bololafɛn fara a kan ko cira bonya kama ne yɛrɛ ye nin bɔ lahara jɔ don ne bololafɛn ka don n bololafɛn ka kɛ ne kisiba ye kira kanu kosɔn aw kana kɛ mawuludu aw kana taa mawuludu la ko dumuni bɛ yen aw kana taa mawuludu la ko jama bɛ yen aw kana taa mawuludu la ko kuma duman bɛ fɔ a ye taa mawuludu la ko n bɛ taa n yɛrɛ kun kisi a fɔra ko kiraba nin bɛ bangeli nisɔndiya bɛ kɛ yan bi n bɛ taa fara jama kan sabu ni kira bangeli bɛ kɛ yɔrɔ min ala subahana wa taala ko ni ko fɛn fɔlɔ min nisɔn bɛ diya fɔlɔ a ko y'ale ka mɛlɛkɛw ye nka ale ala yɛrɛ de nisɔn ka di fɔlɔ ka tɛmɛ fɛn danfɛn bɛɛ kan a ko filanan a ko ale ka mɛlɛkɛw bɛɛ lajɛlen nisɔn ka di o don a ko jinɛ muminiw nisɔn ka di o don a ko kira ka manto ɲuman bɛɛ nisɔn ka di o don ni dugu min y'a ka mawuludu sigi dugu min mana na sigi ka dati dɔ bɔ an bɛna an ka nisɔndiya yira kira ka bangeli nisɔndiya yira silamɛw la bi a ye boli ka fara o kan ka nisɔndiya kɛ mawuludu fana dati bɔli t'a la dɛ non mawuludu bɛ kɛ san kalo tan ni fila kira bangera don kelen a ma bange don fila o a ka bange don tigitigi o don tɛmɛna a tɔ bɛɛ ye ladege ye sisan k'a fɔ ko kira yɛrɛ bange don yɛrɛ yɛrɛ ye nin ye ni min y'i yɛrɛ nɛgɛn n'o ye o ye nkalon ye dɛ diɲɛ bɛ kɔmi dɛbɛ ni bi tɛmɛna a bɛ kuru ni sini tɛmɛna a bɛ kuru o lo ala b'a fɔ ko lon laban n'a kurula ka ban don min o le ye don laban ye kira bange don mɛlɛkɛ o tile banna don min mɛlɛkɛw y'o kuru o tɛ segin tugun ayi hali anw kelen kelen bɛɛ i ka tile kelen kɛ baara mɛlɛkɛw bɛ dun eh, a kuru sini o b'a kuru n'i sara ka dan yɔrɔ min i ka dossier bɛ dan yen ni lahara ciyama jɔ don sera o b'a bɔ ɲɔgɔn kan kab'i bangera don min i ɲɛ b'i ka kow la kɔnɔna na a bɛ kɔmi papiye o b'a kuru dɔɔni dɔɔni kɔmi dɛbɛn bɛ cogo min i n'a fɔ a b'a ka tapiw kuru cogo min baaraw bɛ ten o cira bangera don min a tile benna o kurula a banna sisan an b'a ladege de sisan dati fikisi t'a la dɛ n ko ala ko n'i ka ɲi ka sa ni cira kanu ye a dusukun na e lɛrɛ t'a la miniti t'a la segɔni t'a la o kuma ti dati ma non kira ka manto ɲuman bɛ sa ni kira kanu ya dusukun na est ce que lon bɛ se ka bɔ o la wa ayi o tɛ se ka bɔ mais silamɛw an bɛ lonw bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ walisa an k'an yɛrɛ kana fitina ɲɔgɔn ka jama nɔfɛ n'a jɛra ka mawuludu kɛ don kelen dɔ bɛna fitina ko jama taara dɔ ka yɔrɔ la k'ale to Naamu, o don ni dugu dɔ jɛra bi k'a bɔ, naamu, k'u b'o ta kɛ dugu tɔw ka to ka taa fara o kan, naamu, ni quartier nin k'a b'a kɛ bi quartier tɔw b'u ta to ka fara a kan, naamu, don ye tile do- eh, ka- san ye tile kɛmɛ saba ni bi wɔɔrɔ ani duuru walima kɛmɛ saba ni bi wɔɔrɔ ani wɔɔrɔ naamu, mawuludu kɛmɛ saba ni bi wɔɔrɔ ani duuru bɛ se ka kɛ san kɔnɔ walima mawuludu kɛmɛ saba ani bi wɔɔrɔ ani duuru bɛ se ka kɛ san kɔnɔ naamu, ahan don kelen kelen bɛɛ naamu, nin dugu nin bɛ se k'a ta kɛ nin dugu nin bɛ se k'a ta kɛ aw kana goroba ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn ju kɛlɛ a nɔfɛ ni fitina donna silamɛw cɛ ala ko aw kɛra sitana bololafɛnw ye ala t'ale ka kira ka manto ye o wagati fana ala ti aw filɛ n'a ka hinɛ ɲɛ ye an ka taa avoir la crainte de Dieu l'adorer à tout moment et accomplir sa volonté. an ka sariya tan ani naani na a ko i ka siran ala ɲɛ ala ɲasiranya lakika la i k'i cɛsiri k'a ɲini ka ala laɲini dafa i seko damayira la k'i ka miniw kɛ i cɛsiri ka jija ka caman k'a la k'i ka miniw to i cɛsiri ka jija ka caman to a la nin de an ka wurudi sariya tan ani naani ye ni mɔgɔ min sera ka nin matarafa i bɛ na burukina ne yɛrɛ de b'a don i bolo ka duba d'a kan aw ɲɛ bɛ nin ala tɔgɔ ninnu na morikɛ hasidi bɛn'a fɔ k'o bɛ dalayiri kɔnɔ a faniya kan don dɛ e b'a fɔ ye k'a k'a kalan dalayiri kɔnɔ i b'a filɛ ala ko dunuya kuturu bɛɛ

Nur muhamadu rasulilahi a ko a y'o fara kan k'a di ne ma ahan a kɛcogo wolonfila de bɛ an bolo n bɛna na o kala kɛcogo wolonfila bɛɛ la ahan a ko a tilara k'a fɔ ko cogodi wa sukurulilahi walihamudulilahi wa la ilaha ila

maaba caman cɛma ka nin di ne ma masaya kɔnɔna na kumakanw bɛ jigin ne b'o mɛn k'a sɔrɔ ala da yɛrɛ ka kumakan tɛ a ko kumakan atifu don a bɛ kuma na de ni yamaruyakan ye ne b'a mɛn n'a ko i ka sɛbɛnni kɛ kan na i bɛ se sɛbɛnni la kan min na ni kumakanw bɛ na ne ye ekɔli kɛ n b'a sɛbɛn tubabukan na e ye ekɔli kɛ san wɔɔrɔ a banna cp1 cp2 ce1 ce2 cm1 cm2 n bɔra ka taa sɛnɛ la bana cunna n kan don min o taara n opere operation tile saba tugun ala ye dɔnni di n ma o y'a sɔrɔ n tun kɔnna n ko n bɔra silamɛw fɛ ça fait ne muso jigira silamɛw banna ka denkuli kɛ n banna silamɛya la ka denmisɛnw muruti don min o banna ka muso denkuli kɛ n muso min jigira worija kɔnɛ o den ala ka hinɛ na tɔgɔ ko yakuba toye silamɛw banna kunli la ne ko n bangera jumalon ni juma sera n bɛ bɔ ne de bɔra n ko n bɛ taa bɔ silamɛya la ka don kerecɛnya la kɔnɔdimi cunna n kan o ye n cɛ ka taa n opere tugun operasɔn tile saba ala ye dɔnni commencé ka di ni ala kun ma dɔnni di n ma operasɔn kɛnɛ kan ne tun kɛnɛyana n tun bɛ sɔn ka taa kerecɛnya kalan mais ala ye nin dɔnni bɛɛ kafo ka di ne ma hali a ma kalo wɔɔrɔ kɛ ala b'a dɔn ni nin ta dɔnni min a y'a di n ma n'a taara kalan sira fɛ i si yɛrɛ bɛ ban n'i ma kalan ka ban o don a y'a bɛɛ kafo k'a di ten sanga ani wagati ale de bɛ n ladi n ka jɔncɛ nin kɛ a bɛ bɛn ma nin to nin tɛ bɛn ma n'i y'a ye anw fana sera ka duɲa girin fɛrɛnba dɔw b'a ma n'i k'i bɛ nin kɛ ala b'a fɔ n ka jɔncɛ i bɛ nin kɛ i bɛn'i yɛrɛkun tɔɲɔ i bɛ san joli balo nin na ni nafolo lo n'i y'a sɔrɔ i bɛna sa ka nafolo nin to yen a b'i si hakɛ yirili i bɛna san joli balo an bɛ siran an b'a to yen ko dunya ye banfɛn ye naam a wurudikɛlaw a ye ne ladege naam ne ye ala ka fɛn dilalen de ye naam ala ko n'i y'ale ka baara kɛlen fɛn dilalen kanu naam ne ala b'i kanu n'i k'i b'a kɛlɛ ne b'i mako sa hali a jɔ a tigi tɛ n ka jɔncɛ t'a kalama naam ahan dɔw ta sara a la dɔw fana mako ɲɛna ne kanu na ne t'a kalama naam dɔw mako sara ne kɛlɛ la ne t'a kalama naam ahan n tɛ aw kɛlɛ dɛ aw fana kana kɛ n kɔrɔfɔba ye n'aw ko a bɛ ne kɔrɔfɔ ko ne t'a mɛn ala min ye bonya di ne ma o b'a mɛn pour que aw ka jogo ɲuman sɔrɔ n'o tɛ k'a fɔ dunya nin kɔnɔ ala ye mɔgɔ minnu barika ban k'u kɛ maaninw ye olu tɛ fara anw na dɛ parce que ala b'olu bila anw na an ka dɔn ko maaninw bɛ dugukolo kan a b'olu bila anw na an ka dɔn ko maa juguw bɛ dugukolo kan a ko nka maa kunnadimaw tɛ bɔnna kunnadimaw tɛ a ko nka u tɛ se i la dɛ a ko nka u b'u ka jahanamɛdon labɛn na u b'u ka duɲa lebu labɛn na u b'u kunnangoya labɛn na a ko n bɛna o sara muso juguw la minnu bɛ tɔɔrɔ se u ma den juguw la minnu bɛ tɔɔrɔ se u ma hakili juguw la min b'u masiba gɛlɛya u la min bɛna o lebu bana o la min bɛna u dɛsɛ u laɲini kow la a ko don dɔ la o bɛna ɲina e kɔ aw yɛrɛ fana bɛ ten dɛ o la sa wurudikɛlaw n'aw sera nin sariya tan naani nin min kɔrɔ a b'o hɛrɛ sɔrɔ n'a ma se min kɔrɔ a t'o hɛrɛ sɔrɔ misaliya la n'i kun tɛ ala dɔn ala dɔnbaliya ye fɛn min tiɲɛ i ma n'i nana ala dɔn wa a b'o fɛn nin ɲɔgɔn caman de fara a kan mɔgɔw b'a fɔ ko don ka di cɛɛ la bi dɛ don bi diya i la kɛ parce que ala dɔnbaliya le kun y'i nagasi i nana ala dɔn i bɛ bila ɲɛfɛ voilà a kelen kelen bi ten mais n'i sera bɛɛ kɔrɔ ala ko n b'i kɛ a ko a b'i ta k'i k'a yɛrɛ teri ye ni ko bɛna kɛ i yɛrɛ bɛ kɔn k'a ye i layɔrɔ la i tɛ taa mɔgɔ fɛ tugun k'a ka i ka sira filɛ dɛ i yɛrɛ b'i ka kow ye layɔrɔ la i bɛ mɔgɔw ta ye ni ala y'i k'a teri ye e tɛ taa mɔgɔ fɛ ko ka duba kɛ dɛ e de bɛ duba kɛ mɔgɔw ye mɔgɔw bɛna duba ɲini e fɛ aha n'a ka di i ye b'i ka baara bila ka da nin na k'a kɛ duɲa fɛn bɛɛ di i ma n'a ka di i ye fana i k'i ka baara kɛ n'i bɛ nin kɛ fana wurudikɛla n'i kɛra sɛnɛkɛla ye wurudi t'i ka sɛnɛ bali n'i ye wagati dɔɔni ta i b'i ala wele ala ne ka baara sinna sɛnɛ ma ne b'i wele la ni nin tɔgɔ nin ye lahara hɛrɛ ɲini kama ani duɲa hɛrɛ ɲini kama duɲa kɔnɔna na ne garisigɛ donna sɛnɛ na barika don sɛnɛ na ka ne balo ne ka mɔgɔ wɛrɛw balo n'i kɛra jagokɛla ye i b'a ɲini ala fɛ ni ala yɛrɛ tɔgɔ nu bonya kɔsɔn barika ka don e ka jago la i k'i yɛrɛ balo ka mɔgɔ wɛrɛw balo n'i kɛra bagan marala ye i b'a ɲini ala fɛ ten ala ka barika don i ka bagan mara la k'i yɛrɛ balo ka mɔgɔ wɛrɛw balo n'i kɛra fonctionnaire ye i b'a ɲini ala fɛ ala ka barika don i ka baara la fonction publique la k'i yɛrɛ balo ka mɔgɔ wɛrɛw balo i kɛra baara fɛn o fɛn kɛla ye i bɛ tukuru tasabiya nin ta wurudi kɛ ten n'i kɛra mori ye i b'a ɲini ala fɛ ala ka barika don e ka moriya la e ka se ka mɔgɔw mako ɲɛ mɔgɔw k'i mako ɲɛ ala ka mako ɲɛ kɔ baara bi kɛ ten n'i ye min choisi i bɛ wurudi kunsin o ma mais i mana ko fitinin min ye i bɛ wurudi palanpalan foyi ti ɲɛ i bolo a la i bɛ baara kelen min kɛ i b'i ɲɛsin o de ma anw kɛra ala welelaw ye an ɲɛsinnen don ala wele ma naam ne bɛ fɛn wɛrɛ kɛ wa naam n ka ɲinan naam n ka heji tannan na naam n y'a ɲini ala fɛ n ko n bɛna cira ladege naam ça fait naam a ye an ka dɔɔnin kɛ cira ladege naam an bamuso aja ramata ala ka hinɛ na a fatura ne bolo jedugu ani basan cɛ la jedugu ani basan ani tugan cɛ la kira ba a fatura a bolo makan ani madiina cɛ la a ye ne ba ka somayɛlɛmali kɛ o ye a ye ne ka sigiyɔrɔ kɛ hejira kɛli ye i n'a fɔ cira ye hejira kɛ ka bɔ makan ka taa medina n'a ye dugu wɛrɛw kɛ cogo min ne yɛrɛ fana bɔra n faso la bi min ye jedugu ye dusula kɛ basan kɛ b'o yɔrɔ de la bi o tɛmɛlen kɔ tugu dɔ a ye ne ka furu kɛ kira ka furu ladege ko i n'a fɔ a y'a fɔ cogo min n ka jɔncɛ jɛnɛya man di n ye fɛw musow lajɛ muso minnu ka di i ye k'o furu kana tɛmɛ kira ka da de kan n'i bɛ kira ka da n'i ma tɛmɛ kira ka da de kan i ye kira ka manto ye parce que i b'a kɔ n'i tɛmɛna kira ka da de kan i bɔra kira ka mantoya la a ye furu bonda fana di anw ma ten a ko ne ka jɔnw ni min ye jeniya kɛ n teriw ni min ye jeniya kɛ n bɛ teriya bɔ a ma a ko jeniya bɛ nafolotigi ka nafolo ban a bɛ mɔgɔ barikalen ka barika ban a bɛ fangatigi ka fanga tiɲɛ a bɛ kɛlɛkɛla ka kɛlɛ tiɲɛ a ko jeniya yɛrɛ bɛ adamaden ni tiɲɛ nka a bɛ nɔɔrɔtigi ka nɔɔrɔ tiɲɛ Naam. a ko ale teri fɛn fɛn tɛmɛna dugukolo kan nabi ɲumanw na ciraw la a ka yamaruyaw la a ko a si ma sɔn jɛnɛya ma Naam. o la i kana jɛnɛya kɛ dɛ Naam. musow lajɛ ni minnu ka di i ye i b'o furu Naam. an ka furu fana kɛra cira ladege ye Naam. Bon, an ka ko bɛɛ kɛra cira ladege ye Naam. o la sisan Naam. fɛn kelen min tora Naam. n ma jago de kɛ Naam. ka cira ladege Naam. o don ni n taara Naam. fana bɛna baara dɔw filɛ Naam. baganmaraw walima sɛnɛw walima jago fitinin dɔ la n fana k'u kɛ ka cira ladege ladege ka dafa aha ni juguya don min kɛra cira la o ɲɔgɔn ma kɛ ne la dɛ mais ne fana ta man dɔgɔ mais ala ye cira bɔ a ta la hɛrɛ la cogo min ala kana ala ka ne fana bɔ n ta la ala ye cira tanga a taw ma cogo min ala ka ne ni n ka wurudikɛlaw fana tanga k'an tanga silamɛ juguw ma k'an tanga faama juguw ma k'an ni wurudikɛlaw tanga hasidi juguw ma k'an ni wurudikɛlaw tanga musunguruba juguw ma k'an tanga baden juguw ma k'an tanga ala ka juguya bɛɛ lajɛlen ma k'an tanga fo ka taa an tanga ka bɔ jahanama tasuma ba k'an tanga ka bɔ dunya ka lebu n'a sɔrɔ n'a bana n'a dawula jugu n'a labanko jugu ala k'an tanga n'a ka se innaka la kuli seyin kadiru bi hormat aliyu ana aliyun amin bi hormat muhammadu tɔyilu ala k'o kɛ cira in bonya kosɔn o la sa wurudikɛlaw an ka sariya tan ani naani filɛ an bɛna taga sisan ala ye ladilikan minnu di ciba ma eh, ala ye ladilikan minnu di ciba ma ka tila k'a fɔ ko jɔncɛ n bɛna o kelen d'i ma i ka ala welelaw ladi n'a ye n bɛna taa ni nin ye ne bɛ ala welelaw de ladi nuraniya mɔgɔw ladi nka nin kumakan bɛ danfɛn bɛɛ de ladi mais minnu farila ne yɛrɛ kan wurudi kɔnɔ o de kosɔn parce que wurudi nin de kosɔn bi n bilara laseli la ne kun ye karamɔgɔ de ye bɛɛ bɛ ne dɔn ala wele la sabu ne ka baara ye mun ye ala ko n wele n ka jɔncɛ n b'i jaabi o dɔrɔn de bɛ ne ni ala cɛ fɛn wɛrɛ tɛ ne ni ala cɛ n wele n ka jɔncɛ n b'i jaabi n'a bɛ n ladi ne ka baara ye ala wele o ye n dɔn o de la a filanan ye mun ye ni mɔgɔ nana ko n ka duba kɛ i kɛlen bɛ komi dɔgɔtɔrɔ n'i taara dɔgɔtɔrɔso la u bɛ jolita kɛ ka analyse kɛ k'a lajɛ bana jumɛn de b'i la i bɛ furakɛ cogo di ni mɔgɔ nana fana ko an ka dugawu k'a ye an b'a ka analyse kɛ n'a ka koɲaw lajɛli ye an b'ale ala kelen de wele e de ye nin da a ka gindo bɛ e bolo n b'a ɲini i fɛ a yɛrɛ de nana n b'a ɲini i fɛ i k'a ka gindo bange n ye fɛn min b'a tɔɔrɔ ni dilancogo b'a la a yira n na n bɛ tila ka ala de wele min bi ko dilan o bɛ wele ko filɛli an tɛ kolon fili an tɛ turabu da an tɛ ji filɛ ayi mais adamadenya taabolo la n b'a fɔ i k'i bolo kɔnɔ yira n'o tɛ ne t'i bolo filɛ o mais ni n cunna i kan ten k'a fɔ ko nin bɛ ten e ja bɛ tigɛ o de kosɔn n b'a fɔ i k'i bolo di pour que baara ni hakili ka surunya ɲɔgɔn na n'o tɛ ne t'i bolo filɛ o ne dɔnna n'o de ye mais pourquoi wurudi nalen ala ko n ka laseli kɛ ne nisɔndiyara laseli de kɔnɔ parce que ala ye hɛrɛ fitinin min kɛ ne ne ni mɔgɔw kun b'a dun farikolotigiya la n'an sara dɔrɔn a banna farikolo tiɲɛna mais u laseli ala ko jɔncɛ laseli kɛ ka niw balo niw ka balo ni ala ka kumakan ye niw ka balo ni dumuni ye a ko ni o tigi donna ɲɛgɛn na ka bɔ a ko dumuni taara mais ni ni balola ni ni ala ka kumakan ye a ko ni nin bɛ tila ka ni wɛrɛ balo n'a fɔli ye sisan ne ka ɲuman de dafara sisan ni n bɛ laseli kɛra naam bi baara min bɛ ne bolo naam adamadenw ka ko jateminɛ analyse la naam ka ala wele ka mɔgɔw dɛmɛ naam ka laseli kɛ mɔgɔw ye ni ala tɔgɔ sanumanw ye naam ani ka tila tuguni ka wurudi di mɔgɔw ma naam ani ka mawuludu kɛ naam ani ka eh, kalanyɔrɔ jɔ ka mɛtiriw ta u ka mɔgɔw kalan kira ka diina nin yɛrɛ ɲuman na u k'a dɔn ne yɛrɛ man ti mɔgɔw kalan madrasa la sabu ala ye dɔnni di anw ma a yɛrɛ de bɛ anw jidi voilà donc minnu ye madrasa kalan kɛ ka tɛkinikiw dɔn ka mɔgɔ kalan cogo dɔn olu fana mɛtiriw bɛ n bolo olu fana bɛ mɔgɔw kalan donc o yɔrɔ la adamaden i b'i ka ko bɛɛ fɔ ka gɛlɛya sanfɛ ni ko wulila ten ne kanubaw bɛ nisɔndiya ni nin kuma ye ne kɛlɛbaw olu dusu bɛ tiɲɛ ni nin ye sɔsɔliw bɛ caya mais an k'a to a ka fɔ n kanubaw ka bɔda sɔrɔ a kuma na ala nuru cɛdenw waso yɔrɔ kelen b'aw bolo ala ye dɔnni di aw ka seku ma a ma fɛn wɛrɛ fila d'a ma a ye dɔnni d'a ma an ye wurudi nin minɛ cɛ min bolo mɔgɔ m'a kalan fo ala de ye dɔnni d'a ma o y'aw ka kunnadiya ye n'an miirila o la a bɛ baara nin kɛ ala kama n'an ma miiri o la a bɛ baara nin kɛ dunya bɛ tɔgɔ ɲini kama aw bɛ waso ni nin ye ala ɲɛ kɔrɔ aw bɛ waso n'a ye dunya na tasabiya ye sanfɛ wurudi nin dira anw ma an bɛ ala de wele cɛ ti dugukolo kan min b'a fɔ a y'a fɔ n ye bi a ti muso la a ti jinɛ na a ti mɛlɛkɛ la ala bɛ baara min kɛ ka kɔrɔ a ka ala bɛna na a yɛrɛ sago kɛ sagona ko kɛ o sagona ko ka sababu ɲuman de bɛnna anw ma sugandi k'an fara a ka yamaruw kan k'a yira kalankɛlaw la ne bɛ se ka mɔgɔ nati ka dɔnni d'a ma n'a ma kɛ kalan sira ye an ka kira ta kɛra ten Naam. N m'a fɔ ne ye kira ye ne ye kira manto de ye. Naam. Ahan n ye Muhamadu ka manto de ye. Naam. Mais Ala ko n bɛ koba de kɛ Muhamadu ka manto ye sanga ani waati o de b'a kɛ a bɛ tila ka mɔgɔ wɛrɛ bɔ ten ka dɔnni d'a ma n'a ma kɛ kalan ka sira ye. Naam. Kalankɛlaw bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ yɔrɔ min na an b'o yɔrɔ de gɛlɛya. Naam. Ahan mais kalankɛla bɛɛ tɛ sɔn an ka kuma ma parce que an ka wajuliw bɛ kalankɛlaw de sɛgɛn. parce que an ka wajulu bɛ olu de sɛ parce que ala ko bi kalankɛlaw de tilennen tɛ olu de bɛ ka kunfinw fili ka taa donc n na tiɲɛ fɔ kalankɛlaw yɛrɛ ye dɔw bɛ nin lamɛn u b'a fɔ fatɔ kuma lo dɔw yɛrɛ b'a fɔ a ma kalan dɔw yɛrɛ b'a fɔ a bɛ ten nin si tɛ ne tɔɔrɔ ni ala ko n ka d'a ye n'a bɛ kuma ne fɛ aw k'aw ka gafew datugu a banna Ah, ni ala ko n ka di ale ye toujours n'a yɛrɛ bɛ fɛn di n ma o ye ne bɔ aw ka dabaraw kalan alhamdulilah an ka taa ni ladili ye nin ye aw ka ladilikanw ye seli kɛ ɲuman kɛcogo ne balimaw naam nuraniya cɛbaw na musobaw naam ni sanumaw ni minnu y'u yɛrɛ bɔsi sitana bolo ka don ala nɔɔrɔ la naam ni minnu y'u yɛrɛ bɔsi ka bɔ hasidiya ma naam ka don mɔgɔw ladili sira fɛ naam a ye jija a ka kalan kɛ ala tɔgɔ ninnu ta ka mɔgɔw waaju n'a ye a y'i yɛrɛkɛ ka taa diɲɛ fan bɛɛ ka taa ala ka kuma fɔ a y'i yɛrɛkɛ dunya fan bɛɛ i ka minɛn ta k'i ka musow ta ka taa yɔrɔ dɔ la ka ala tɔgɔ nin kalan komi n b'a fɔ cogo min ka ladili kɛ a ye ala ka bonya se ala ka danni sera yɔrɔ min ala ka dɛmɛ bɛ yen min dara ala la i ka muso n'i ka minɛnw ta i ka taa ka taa wurudi ni ala ka bonya nin lase yɔrɔ dɔw la ka wurudi nin di mɔgɔw ma u ka wele u ka ala wele u ka kisi Naam. sabu ala ko mamadu ka mantow de jigi tigɛlen don bi o Naam. bɛ taa se diina wɛrɛ mɔgɔw ma u Naam. b'u lebu k'u sɔn o bɛ taa se bolitigiw ma k'u yɛrɛ kalifa o ma diɲɛ hɛrɛ fitinin nɔfɛ Naam. bolitigiw bɛ tigɛ o la ka tigɛ u ka diina la Naam. Pourtant, ala ko ne ye kira de bonya ka tɛmɛ kira bɛɛ kan Naam. ne ye kira ka diina bonya ka tɛmɛ diina bɛɛ kan Naam. kira ka kitabu de ka bon ni kitabu bɛɛ ye Naam. kira ka mantow de ka bon ni manto bɛɛ ye Naam. mais pourquoi kira ka mantobaw bɛ taa o yɛrɛ dɔgɔya bolitigi tigiw ye mun don cira ka mantobaw bɛ taa u yɛrɛ dɔgɔya sunguruba sow la mun don cira ka mantobaw dɛsɛ b'a kɛ u b'u yɛrɛ dɔgɔya ni sonyali ye mun don cira ka mantobaw dɛsɛ b'a kɛ a bi ɲɔgɔn hasidiya mɔgɔ min ka ɲi k'i mago ɲɛ n'i y'o hasidiya dɔn mun don cira ka mantobaw aw bɛ tila ka aw yɛrɛ mako sa ni ɲɔgɔn dangali ye foyi tɛ dɛsɛ nɔ don o la ala ko ko kuranɛba nin na a ko kuranɛ dira aw ma de kuranɛ bi kalan kuranɛ ye siraba de ye n'i y'a minɛ i bɛ taa cira sɔrɔ n'i ye cira sɔrɔ i y'ale ala sɔrɔ kuranɛ bɛ mɔgɔ kanda a ko seli ale bɛ aw jogow saniya n'i bɛ seli kɛ i bɛ baara ɲuman de kɛ ka baara jugu dabila n'i bɛ seli n'i ka ɲuman bɛ caya ka taa i ka seli minɛnen don n'i bɛ seli ni dɔ tɛ bɔ i ka juguman na seli minɛnen tɛ a ko jaka ale bɛ aw niw de saniya ale b'aw ka nafolow de saniya a ko sun a ko sun bɛ aw jurumuw de yafa a ko heji kɛli bɛ aw niw de saniya a ko ni mɔgɔ ye sigira arafa kɛnɛ kan ka bɔ sɔgɔma ka tilebin sɔrɔ a ko i ni bɛ saniya komi i n'a fɔ den bangera cogo min a b'a fɛ a ko nka ko kuranɛ kɔnɔ ale y'a tɔgɔ ninnu don a kɔnɔ k'a yira adamadenw na n'a mako bɛ fɛn min na a ye n wele ko ten arahamani kɔnɔna na n y'a yira u la n ko arahamani de ye diɲɛ lakile ye n'a bɛ diɲɛ hɛrɛ fɛ a ye ne wele alahuma ka di ma hasibi alahu wa nɛma larahamani diɲɛ kile hinɛ kile filɛ

a bɛ mun de ɲini na n'a bɛ sɔnni tile fɛ alahuma kadiru hasibi ala wa nimal wahabu ala ka sɔnni bonda tile fɛ a b'i sɔn i bɛ dɔw sɔn n'a ye nin to yen ka boli ka taa biribiri boliw ye e se setana man fisa aw ye wa setana banna ala la a ma taa suri boli ye o mɛ ni e silamɛ ɲuman min ko e ye muhamadu mantɔn ye ka ban ala la ka ban setana la ka tila ka taa suri boli ye setana fisayara e ye o an y'a kɛ silamɛ bolisɔnla ninnu setana ko a ka fisa n'a ye ala yɛrɛ ko a ka fisa n'a ye safe a banna ala la a ma taa a ma eh, fɛn wɛrɛ fara ala kan k'a kɛ fila ah. ala sera ka aw dɛmɛ dɛmɛ maniyi ji kɔnɔ k'aw balo yen ka n'aw balo eh, jolikuru kɔnɔ ka n'aw balo muso kɔnɔbara dibi la aw nalen duɲa na a bɛ siga o ala nin ma fo ka taa fɛn wɛrɛ bila k'o de ka teli ni ala ye ka taa manamanakanw fɔ ye ko boli don ala ko saya de bi aw ni kunnangoya yeli ɲɛ ko n'aw ma tuubi ka segin n'aw kɔ ye ko ni saya y'aw sɔrɔ nin na ko aw bɛ sa kunnangoya la aw bɛ kunnangoya yɔrɔ sɔrɔ barizaka da la a ko aw bɛ kunun kunnangoya la ka jɔ kunnangoya kɛnɛ kan a ko tile na aw lamaga o don fo aw ka nimisa ko mun de y'aw kɛ adamadenw ye a ko aw bɛ bɔ kiyama kɛnɛ kan ka laban kunnangoya so badabada kɔnɔ min ye jahanama ye

seliji ɲuman kɛcogo a ko seliji ɲuman kɛcogo aw y'a lamɛn nuraniya cɛbaw naam dusukun ko k'a gwɛ ani ka i hakili saniya ka sɔrɔ k'i farikolo ko k'a gwɛ a ko cogo di naam ala ko cogo di a bɛ min yira aw denkɛ adama la n'a ma kɛ kalan ka sira ye naam a ko sani mɔgɔ seliji min ale ala bi seliji min kalama ko seliji taara seliji ɲuman ye naam a ko sani silamɛ ka seliji ta a fɔra kira y'a fɔ ko a ka ganiya siri o ganiya sugu jumɛn don n bɛna kuma ganiya min ka ɲi ka siri dɛ n ka kuma bɛna na o de kan ala ko sani eh, muhamadu ka mantɔn ka seliji ta a ko i fɔlɔ ka i dusukun ko k'a gɛ fasi duniya n'a kɔnɔnafɛnw ye dusukasi min se e ma a k'i ka dusukasi bɔ i dusukun na k'a fɔ ko e bɛna seli ala ye ala min ka sanu i k'i dusukun saniya a ko dusukun ye seliji ta seliji ta yɔrɔ kelen a filanan a k'i k'i hakili saniya wasiwasi min b'i hakili la nafoloko wasiwasi juguya wasiwasi bana wasiwasi kɛlɛ wasiwasi ani fantanya wasiwasi na k'i ka nin bɛɛ bɔ i dusukun na k'a dɔn k'i e bɛna seli ala ye ala min ka sanu diɲɛ n'a kɔnɔnafɛnw ye degun min ta k'i sɔrɔ i ka yafa ninnu ma k'i hakili saniya a ko seliji filanan sɔrɔla hakili ye seliji ta a sabanan a ko ganiya min bɛ mɔgɔ eh, hakili demare a ko i k'i ganiya saniya n'i bɛna ganiya min ta i ka ganiya ɲuman ta ne bɛna na ala bato ne bɛna na bato kɛ ala ye ka n yɛrɛ kun kisi ka n yɛrɛ kun saniya ka n yɛrɛ kun ɲini i bɛ nin ganiya de ta fɔlɔ i b'i dusu ko i b'i ganiya saniya tɛ danfɛnw ani ganiya min b'i la ganiya jugu la walima nafolo ɲini ganiya na walima dunya ɲini ganiya na i b'o bɔ k'a bila fɔlɔ ko e bɛna ala bato ala min ka sanu o la ganiya ye seliji ta seliji ma dafa saba wa seliji naaninan a ko i ka na e farikolo ko k'a gɛ k'a saniya sisan naam seliji dafara naani naam seliji duurunan naam a k'i ka wuli ka yɔrɔ sanuman yaala sisan naam ka ala bato a kɔnɔ naam seliji dafara duuru o la naam a ko seliji wɔɔrɔnan naam a ko i ka kumakan ɲumanw kɛ ka ala bato n'a ye o ye kuranɛ sanuma nin ka suranw ye ala ye kuran min di ko ɛl kuran ko nin de ye kalanfɛn karimu nin de ye kalanfɛn ɲuman ye min ka sanu min ka ɲi kosɛbɛ ɛl anzimu min ka bon i ka kuranɛ haya sanuma ninnu ta sisan k'a kalan ni dusukun sanuma ye ni hakili sanuma ye ni ganiya sanuma ye ni farikolo sanuma ye ni yɔrɔ sanuma ye a k'i k'a kalan ten a k'o la sisan seliji dafara seli ɲɛna a ko nka ni ninnu dɔ y'a jɛ a ko dɔ y'i ka seli jɛ y'i ka seliji jɛ n'i selila k'a to i dusukun man sanu a ko i ye fɔrɔmasiyɔn de kɛ birika wuli fu n'i selila n'i hakili man sanu i ye fɔrɔmasiyɔn de kɛ birika wuli fu n'i selila n'i ganiya man sanu i ye seli fu de kɛ birika wuli fu ahan a m'a fɔ ko birika wuli fu nin b'a tɔɔrɔ wa ala ko a bɛ ɲangi a nɔfɛ a bɛ malo a nɔfɛ a bɛ jahanamɛ don sababu sɔrɔ a birika wuli fu nin nɔfɛ a ko n'aw t'a ɲɛdɔn a y'a ɲɛɲini k'a kɛ a caya n'a dɔgɔya a k'aw nafa ala bɛ seli kelen dɔrɔn de minɛ mɔgɔ si kɔnɔ n'i ka seli kelen minɛ n'a banna o ala bɛ duba minɛ mɔgɔ ma siɲɛ ko kelen a t'a minɛ fila o ani duba minɛ n'i ma banna n'i yɛrɛ kɛbaara ma danga kɛ ka duba wuli fewu i bɛ sa ni duba ye ni seli kelen minɛ n'i ma n'i ka kafiriya ni baara jugu ma i ka seli minɛ duba wuli fewu i bɛ sa ni seli duba ye baara ninnu kelen kelen bɛɛ de bɛ ala bɛ ko jaabi mɔgɔ ma siɲɛ ko kelen fila tɛ o e masa nin ye fɔnisere ye o ma o don ala ko nuranɛ cɛbaw seliji cogoya filɛ tan ke ni nin ma dafa a ma seliji ta a y'a fari ko ka gɛ n'o gɛ fana kama lo i bɛ taa dusi kɔrɔ ka sabɔn kasa duman san k'i ko ka gɛ kelen n'o tɛ k'i tigɛ o tereke siɲɛ ko saba ka ji fili nun na ka salo kun na ka senw ko k'i bolo kelen bɔ ka sin sanfɛ yɛrɛ tɔrɔnpe baara ba an ka taa seli ɲuman kɛcogo ladili filanan a ko seli ɲuman kɛcogo i ka kan ka nata ala ka arijinɛ la o la sa ne balimaw a ko seli ɲuman ye seli jumɛn ye selikɛla min a seliji tatɔ a bɛ ka nata ko fɔ ale ka ala ka arijinatulu firidawusi sɔrɔ fɔ ale ɲɛ ka da ala ka kira sanuma nin kan ka fara kira sanuma nin kan ka don arijinatulu firidawusi la mɔgɔ min bɛ nata ko ale ka seli ka nin siya ma dɛ k'olu de ye seli ɲumankɛlaw ye mɔgɔ natara fɛn min na i b'i cɛsiri k'o de sɔrɔ k'o de ɲini mɔgɔ natara fɛn min na i b'i cɛsiri k'o de ɲini o de ko ni aw natara kira yeli na ni aw natara arijinatulu firidawusi donni na aw bɛna sɔn ka baara ɲumanw kɛ walisa a ka don a kɔnɔ seli ɲuman kɛcogo seli ɲuman kɛcogo filɛ aha a m'a fɔ i k'i bolow biri ka ɲɛ a m'a fɔ i k'i bolo minɛ a m'a fɔ i k'i bolo jigin a m'a fɔ i k'i sen fili a m'a fɔ i k'i bolo fili aha bisimila an ka taa sun ɲuman kɛcogo a ko sun ɲuman kɛcogo sun ɲuman kɛcogo n balimaw n'aw sunna aw ye jija n'aw bɛna sun don aw sun don ni fɛn min ye fɔlɔ a ka kɛ halalaw ye halala nafolo ye n'aw sunna aw ye jija aw ka se aw dabaraw kɔrɔ aw ka se aw tigɛw kɔrɔ aw ka se aw senw kɔrɔ aw ka se aw ɲɛw kɔrɔ aw ka se aw tulow kɔrɔ aw ka se aw dusukun kɔrɔ aw ka se aw hakili kɔrɔ aw ka se aw ganiyaw kɔrɔ aw ye jija aw ka se ninnu kɔrɔ u kana aw fili fewu k'aw bila ala kota la aw ye jija aw ka se ninnu kɔrɔ walisa aw ka sun ka kɛ sun minɛli ye n'aw ma se ninnu kelen kelen kɔrɔ a ko aw ye minnɔgɔ kun k'aw farikolo pini pour zero a ye dumuni kɔngɔ kun k'aw farikolo pini pour zero n'i ye sun don i ma se i da kɔrɔ i bɛ kuma haramuyaliw fɔ i y'i farikolo pini pour zero n'i ye sun don ka sɛzi ta ka sigi musobaw tɛmɛ yɔrɔ n'i b'o filɛ n'i b'i nisɔndiya a ko i ye i ka i ye farikolo pini pour zero n'i ye sun don ka taa sigi kɔrɔfɔli bɛ kɛ yɔrɔ min walima mɔgɔw bɛ lebu yɔrɔ min walima mɔgɔw bɛ dɔgɔya yɔrɔ min walima mɔgɔw mankutu bɛ tiɲɛ yɔrɔ min a ko i ye farikolo pini pour zero n'i ye sun don i sen bɛ taa ka taa nafigiya kɛ yɔrɔw la i ye farikolo pini pour zero n'i ye sun don ni i bɛ walimusow jɛnɛya i farikolo pini pour zero n'i ye sun don k'a kari ni haramufɛn ye i farikolo pini pour zero n'i ye sun don ni i tulo tɛ kuma ɲumanw mɛn i tulo tɛ taa kalankɛyɔrɔw la n'i bɛ kuma juguw mɛn i farikolo pini pour zero o lo ala ko n'a ye sun don a ye se ninnu kɔrɔ n'a sera ninnu kɔrɔ aw ka sun bɛ aw yɛrɛ nafa faso nafa ka bɛlɛnso nafa o la den bangeli kɛra nafa ye bɛlɛnso ni faso ma an ka taa silamɛya hɛrɛ sɔrɔ cogo o ye tilennenya ye n balimaw masa belebeleba wahidul kahar jabbar kadir malikal mulk

n'aw tilenna ko hɛrɛ min bɛ silamɛya kɔnɔ aw b'a ye aw b'a sɔrɔ o la n'aw tilenna aw bɛna dɔn ko silamɛya yɛrɛ ye hɛrɛba ye nka n'aw ma tilen aw tɛ silamɛya ka hɛrɛ sɔrɔ silamɛya bɛ kɛ diinɛ dɔgɔman ye aw bolo aw yɛrɛ bɛ kɛ mɔgɔ dɔgɔmanw ye silamɛya bolo kɔnɔ aw bɛ laban dɔgɔya kɔnɔ ka laban ala ka yɔrɔ dɔgɔman na yɔrɔ dɔgɔman min ka kalan min ye jahanama ye ala k'an kisi o ma an ka taa hiji ɲuman kɛcogo a ko cogo di tuguni a ko hiji ɲuman kɛcogo heji ɲuman kɛcogo ko cogo di mɔgɔ sani i ka taa heji la i ni maa minnu bɛ ɲɛnamaya kɛ k'a ta i muso ma ka na i denw ma ka taa balimaw ni kabila ni sigida mɔgɔw ma a ko e fɔlɔ ka yafa ninnu ma Naam. I ka wuli ka se u ma ka yafa ɲini u fɛ. Naam. I ka yafa u ma i dusukun ka saniya, ganiya ka saniya, hakili ka saniya. Naam. A ko n'i y'o kɛ. Naam. A ko i ka na ka hiji ganiya siri sisan. Naam. Ko Ala ye sababu ɲuman di e ma. Naam. Walima Ala ye nafolo di e ma. Naam.

hasidiya kɛlen ma naam e k'i yɛrɛ minɛ ka bɔ naam nkalon tigɛlen ma naam e k'i yɛrɛ minɛ ka bɔ naam niw namaralen ma naam e k'i yɛrɛ minɛ ka bɔ naam niw juguyalen ma naam e k'i yɛrɛ minɛ ka bɔ naam jɛniya kɛli ma naam e k'i yɛrɛ minɛ ka bɔ naam nankafuya kɛli ma naam e k'i yɛrɛ minɛ ka bɔ naam juguya kɛli ma naam a ko i ka baara jumɛn de kɛ i ka baara ye i ka baara fɔlɔ ka kɛ yafa ye a filanan ka kɛ sabali ye a sabanan ka kɛ muɲu ye safɛ i wulila i bɛna taa fara jama kan jama min aw kun ti ɲɔgɔn dɔn jama min a ti ɲɔgɔn jogo dɔn jama min aw jogow ti kelen a ko n'i ma sabali a ko dɔ kɛ baara bi kɛ i ka dusukasi ye k'i ka heji tiɲɛ a ko n'i ma sabali a ko dɔ ka kɛ baara bi kɛ i ka kɛlɛ kɛli ye k'i ka heji tiɲɛ a ko n'i ma sabali a ko dɔ kɛ baara bi bila kuma jugu fɔ la k'i ka heji tiɲɛ a ko n'i ma sabali a ko dɔ kɛwale bi i ka kɛ a ko dɔ kɛwale bi kɛ sababu ye k'i ka heji ɲuman tiɲɛ o lo a ko hejidenw a ko aw ka kɛ maa sabalilen ni mɔgɔ yafalenw ye aw ka taa heji la a ko ni aw muɲuna aw ka ɲɛmɔgɔw ka tɔɔrɔ kɔrɔ a ko baraji bɛ fara aw ka heji baraji kan n'a muɲuna aw ka ɔrganizatɛriw ka tɔɲɔw kɔrɔ a ko a baraji bɛ fara aw ka heji baraji kan a ko i muɲuna fɛn fɛn kɔrɔ heji kɔnɔna na a k'o fana bɛ fara heji baraji kan ka d'i ma Cela veut dire que a ka dirigeant u bɛ ko o ko k'a la an ka muɲu Ala ko a baraji bɛ fara aw ka baraji kan o la an bɛ heji kɛ saudiya min na vraiment an bɛ dugawu kɛ ala ka makan kisi ka bɔ a juguw tɔɔrɔ ma ka makandenw kisi ka bɔ juguw tɔɔrɔ ma ka silamɛya kisi ka bɔ silamɛya juguw tɔɔrɔ ma ka silamɛw kisi ka bɔ silamɛw juguw tɔɔrɔ ma n'i ko silamɛw jugu o dɔnba ye ala ye aw tɛ dɛ anw bɛ ɲɔgɔn ka kɛbaaraw de dɔn an bɛ ɲɔgɔn ka kɛbaaraw ye mais silamɛya jugu silamɛya di min ye silamɛya di kira ma o de b'a dɔn wahidulu ahadu de b'a dɔn kadiru mukutadiru de b'a dɔn sɔmadu ahadu de b'a dɔn sɔmadu fardu de b'a dɔn ala min sera ka silamɛya tila juguw la kunu hali bi an b'a deli n'a ka se kɔrɔtalen y'a ka silamɛya tila juguw la bi A ka tila juguw la sini fana silamɛya dɛmɛba ka kɛ ala ye silamɛya kɔrɔtaba ka kɛ ala ye silamɛw dɛmɛba ka kɛ ala ye silamɛw jigituguba ka kɛ ala ye ala k'o kɛ ne ni aw ye silamɛya nagasibaw ala k'u kɛ u yɛrɛ nagasifɛnw ye aɔn ne tɛ mɔgɔ tɔgɔ wele n tɛ faama fɔ n tɛ tubabu fɔ n tɛ terorisi fɔ n tɛ fosi fɔ ala b'a ka diinɛ juguw dɔn a ka diinɛ tanga juguw ma ala b'a ka diinɛdenw juguw dɔn a ka diinɛdenw tanga o juguw ma an yɛrɛ bɛ siga ɲɔgɔn ma fu ten nin ma ɲi nin ma ɲi ala b'a dɔn min ma ɲi min ma ɲi ala ka silamɛya tanga o ma min ma ɲi ala ka silamɛw tanga o ma min ma ɲi ala ka alahu nuru jama tanga o ma o mana kɛ faama ye ala k'an tanga faama o ma o mana kɛ terrorisme ala k'an tanga o ma terrorisme kuma minnu filɛ ka fɔ n ko nin ye kuma musalakaliw de ye aha kuma musalakaliw don mhm. terrorisi kalite ka ca bi o mais silamɛ ka nkalon da silamɛ la i y'a terrorise o silamɛ ka silamɛ dɔ niyɔrɔ dumu ka sigilen to dɛsɛ la i y'a terrorise o aw ko terrorisiya cogo jumɛn don aw b'a la bi minnu ye marifa ta olu bɛ ni de tiɲɛna o silamɛ hasidi ɲɔgɔn terrorisi bɛ yen bi silamɛ minnu bɛ dugu ci n'o dabara ye terrorisimu tɛ wa silamɛ minnu bɛ silamɛdenw jɛnɛ terorisimu tɛ wa terorisiw don silamɛ minnu bɛ sonyɛniw kɛ wali mɔgɔw ka nafolo ta k'o jigi tigɛ terorisimu tɛ wa n ko maafaala de ye mɔgɔ jigitigɛba ye min bɛ marifa ci mɔgɔ la o ye farikolo de tiɲɛ o mais mɔgɔ jigitigɛ mɔgɔ fagala de ye mɔgɔ jigitigɛba ye misaliya nafolo kelen min bɛ mɔgɔ bolo cɛ bolo n'a b'a hakili sigi i ka dogo ka taa ta e yo e de y'a o tigi faga o parce que i bɛna don dunya i bɛna kɛ a bɛ bɔ dunya ka gɛlɛya kalama i bɛna kɛ a bɛ bɔ dunya ka juguya kalama muso kelen min bɛ cɛ bolo i ka taa o furu tiɲɛ n'i dabara ye n k'i e de ye maa faala ye parce que i bɛna kɛ a ka bɔ cɛganaya kalama k'i bɛna kɛ a ka sungurubaw ka so yɔrɔ dɔn maafaala de ye mɔgɔ makosala ye mais mugu ci mɔgɔ la bere ta ka mɔgɔ faga i ye farikolo de tiɲɛ o yɛrɛ fana i ma se ni ma sabu ala ko ni farikolo ye sɔki sɔrɔ ni ni t'a supporter mɛlɛkɛw bɛna ni bɔ o tuma farikolo bɛ sɔrɔ ka sumaya sisan farikolotigi tɔw b'a ta ni ɲɛji ye n'a juguw b'a ta ni yɛlɛ ye n'a kanubaw b'a ta ni ɲɛji ye u bɛ taa sutura bugɔ kɔrɔ o ye farikolo ta ye nka ni foyi tɛ maga ni na ni mɛlɛkɛ tɛ mɛlɛkɛ de bɛ ni bɔ farikolo tɛ farikolotigi tɛ se ka ni bɔ mais ni farikolo ye sɔki sɔrɔ ni tɛ se ka supporter ni yɛrɛ de bɛ kule ko eh, ala ka mɛlɛkɛw bila ka na ale ni bɔ ni bɛ kule au secours au secours Naam. ala bɛ sɔrɔ ka fɔ ko mɛlɛkɛw Naam. ni dɔ deguli filɛ yan fɛ Naam. a ye taa ni bɔ Naam. n'a kɛra baara ɲumankɛla ye hinɛ mɛlɛkɛw bɛ taa ni bɔ Naam. n'a kɛra baara jugukɛla ye kala mɛlɛkɛ baara mɛlɛkɛ jahanama mɛlɛkɛw de bɛ taa ni bɔ tɔɔrɔ ni kalaya kɔnɔna na Naam. ko nin de ye tɔɔrɔ ye nuranya cɛbaw a y'a lamɛn fɛn nin bɛ ten de koyi munumunu wɛrɛ caman t'a la n y'a fɔ a ɲɛna ko ala ko ale bɛ jamakulu fila kalama minnu sɔnna ale ala ka kuma ma ni kiraw ka laseli olu kɛra ale ka mɔgɔw ye minnu banna ale ka kuma na ni sitana ka dusukungɛlɛya ka sɔn sitana ka kuma ma a k'olu kɛra sitana mɔgɔ ye taabolo fila banna a banna an de bɛ ɲɔgɔn kɛlɛ yan nin ye kerecɛn ye nin ye amɛrikɛn ye nin ye baya ye nin ye tijaniya ye nin ye kadiriya ye nin ye sanzaniya ye nin ye sufi ye nin ye alahu nure ye anw de filɛ ten ka ɲɔgɔn tɔɲɔ organiser ni ɲɔgɔn cɛ ka badenya tiɲɛ ka sinjiya tiɲɛ ni ɲɔgɔn cɛ ni silamɛya tɔgɔ ye ala ko a bɛ ɲumankɛlaw dɔrɔn de kalama

ee silamɛya kɔnɔ n'a bɔra ka kɛ politiki ye i bɛ mun kɛ i ti foyi kɛ i b'a dɔn o la ko pouvoir foyi t'i bolo n'i ye fanga yira mɔgɔ la silamɛya la bi n'a kɛra chrétien ye i bɛ mun kɛ i b'a dɔn ye ko pouvoir foyi t'i bolo oui o de y'a kɛ cira ko silamɛ ye mɔgɔ hakiliman ye min hakili b'a bila baara ɲuman kɛ la mɔgɔ wɛrɛ b'a ka baara ɲuman nin filɛ k'a kanu ka tuubi ka tugu a la silamɛ ye mɔgɔ ye min hakili b'a bila kuma ɲuman fɔ la mɔgɔ wɛrɛ b'a ka kuma ɲuman nin filɛ ka tuubi ka fara a kan ka kuma ɲuman fɔ silamɛya ti mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ jateminɛ k'a kun fɛ ka wuli ka ɲagamini kɛ o tɛ silamɛ ye dɛ ayi selila don parce que misiri ye foroba ye son bɛ taa seli a la a bɛ wuli a bɛ taa mɔgɔ tɛ kuma

silamɛya kun ti lebu ka silamɛw to yen nka misiritaabaa nin bɛɛ man ɲi dɛ bɛɛ man ɲi mɛ a bɛɛ ye selikɛla ye bɛɛ y'o ye silamɛ tɔgɔ b'a bɛɛ la bɛɛ la mɛ a bɛɛ ti kisi jɔn ye dɛ fɔ ni minnu ye kisi ɲini ahan n'i ye kisi ɲini ala b'i dɛmɛ k'i kisi a b'i bila kisi sira la n'i ma kisi ɲini ala b'i to i yɛrɛ ma ni ala don fana ko e sitana don ko ala n'i banna fɛn minnu na o di ne ma ahan n'i ko i dalen tɛ ala la i bɛna da sitana la n'i ko i tɛ ala dɔn i bɛna sitana dɔn n'i ko i tɛ kalan kɛ i bɛna juguman kɛ n'i ko i tɛ ala wele i bɛna taa sitana wele n'i ko i t'i majigin ala ye i bɛna i majigin sunguruba dɔ ye o de kosɔn adamaden k'i yɛrɛ ladi k'i yɛrɛ tilen naam an ka taa adamadenya ɲuman kɛcogo o ye sabari ani muɲu ye ne balimaw ala subahana wa taala ko cogo di tugun alahu nuuru ko cogo di tugun naam ala min yɛrɛ naam y'a nɔɔrɛ yenge ka na dunya la ka dunya dan ka tila k'a nɔɔrɛ yenge a kɔnɔ naam a ko cogo di naam a ko adamadenya bi adamadenya ɲuman bi kɛ cogo di naam k'a fɔ ko karamasina ka adamadenya ɲɛna naam a ko adamadenya ti ɲɛ mɔgɔ bolo fɛ f'i ka kɛ muɲuba ye naam sabaliba ye naam a ko n'i muɲuna naam i yɛrɛ b'a ye i ka adamadenya bi ɲɛ mɔgɔw b'a ye i ka adamadenya ka ɲi a ko n'i sabalila i yɛrɛ bɛ sabali nafa ye mɔgɔ wɛrɛw yɛrɛ fana b'i ka sabali nafa sɔrɔ a k'i ka adamadenya bɛ ɲɛ ka dafa adamadenya tɛ ɲɛ aw bolo fiyewu fo aw ka kɛ maa sabalilenw ye naam an ka taa balo sɔrɔcogo ɲuman o ye halala ye a ko balo sɔrɔcogo ɲuman an y'a fɔ ka tɛmɛ a ko ni min balo cogo ka ɲi ka tɛmɛ ni bɛɛ kan a ko ni min balola halala la o de balo cogo ka ɲi ka tɛmɛ ni bɛɛ kan a ko ni min balo cogo ka jugu ka tɛmɛ balo cogo bɛɛ kan a ko ni min bɛ balo waletaw la haramu na k'o de balo cogo ka jugu ni ni bɛɛ ye naam an ka taa ala dɔnko ɲuman cogoya bamakɔkaw nin kɛra aw garisɛgɛ ye maliba mɔgɔw nin kɛra aw garisɛgɛ ye asɛkɛ laji adamu toye aw balimancɛ don ala subahana wa taala ye dɔnni d'a ma tuma min a ko a bɔyɔrɔ de ye tɔnbukutu ye nka ala ma citi a la tɔnbukutu ka kɛ sigiyɔrɔ n bɛ burukina hali bi ala citira la dunya kururu bɛɛ Ala ye Mali kelen de kɛ ne ka duguba ye n taa yɔrɔ ye o yɔrɔ kelen de ye n bɛna bɔ aw fɛ san bɛɛ ka taa heji la Naamu Ala ka Mali ɲɛ Ala ka Mali kɔrɔta Aamine Ala ka Mali tanga ka bɔ a juguw ma Aamine ka Malidenw tanga ka bɔ o juguw ma Aamine n bɔra jamana min na min ye Burukina Ala ka Burukina ɲɛ ka Burukina tanga ka bɔ a juguw ma Aamine ka Burukinadenw tanga ka bɔ o juguw ma Aamine n bɛ duɲa de kɔnɔ ni adamadenw ye an fa Adama den tɔw ye Naamu Ala ka an fa Adama den bɛɛ tanga ka bɔ o juguw ma Aamine ka tila tugun ka an fa adama denw bɛɛ tanga ka bɔ kojuguw kɛli ma ala k'a to adamadenw ka hinɛ ɲɔgɔn na ala k'a to u ka hinɛ ɲɔgɔn na u ka hinɛ nafa sɔrɔ ala k'a to adamadenw ka sabari ɲɔgɔn kɔrɔ u ka sabari nafa sɔrɔ ala k'a to adamadenw ka yafa ɲɔgɔn ma u ka yafa nafa sɔrɔ ala k'a to adamadenw ka ɲɔgɔn dɛmɛ u ka ala ka dɛmɛ sɔrɔ ala k'a to adamadenw ka ɲɔgɔn sɔn hɛrɛ la ala k'u sɔn hɛrɛ la ala k'o kɛ ne ni aw garisɛgɛ ye